Ma guy ku boma kuchitika move ya bho kwambiri ndipono I think imeneyi ikhoza kuthandizira mwina mwake kusintha zinthu. Ok kuchoka ku unduna uja oyang'ana maboma ang'onoang'ono akunena kuti akufuna athane ndi kuti ndi fanz yonse ya katangale ndipono aona zonena kuti kuti awawa mwina mwake tithane nawo Tingosokoneza system yonse amwene. Kuipanga destabilize, kuphwasula china chilichonse. Zija timakamba zija kuti ku ma court kufunikanso zimenezozo nde aphwasulano motani? Popeza kuphwasula china chilichonse nde kuti ndikuwachotsanso ntchito anthuwo kodi anthuwo saluza ntchito zawo? Ayi, a Ben Phiri aiphika bwino kwambiri plan imeneyi kuti mwina mwake ithandize mbali zonsezonse komanso ikonze zinthu eti? Ndifotokoze bwinobwino kunena kuti. Katangale ngati amachitikaso kwambiri koopsa kwambiri kumakhala ndekutino kuma district council kumakhonsolo athu mu dziko muno chifukwa ndalama zija za CDF zijeti zimakafikira kumenekoko nde kumenekoko ndikumeneso nthawi zina zake amazipondelera kwambiri kusokoneza sokoneza zinthu osatitu anthu andale ayi komano anthu ogwira ntchito kumenekoko ma civil servant anthu amenewo olo andale asinthe Chipani chisinthe cholamula, anthu amenewowo amakhalabe komweko kugwirabe ntchito, iwowo ntchito yawo adzaisiya akadzapanga retire, ndekuti kaya ndi zaka zingati akugwirabe ntchito kuti? Kumenekoko. Anthu ake ndi amenewowo amene amasokonezanso kwambiri. Nchifukwa chake mudzaone zonena kuti olo tisinthe ulamuliro motani, za katangale zimapitirirabe. Kudabwa kuti ndi chani chimene apapa sitikuchisintha kuti mwina mwake katangaleyi asatani, azipezeka kuti nakungopitiririrabe. Ndiye kutino ndi chani? Fanz yogwira ntchito ija chifukwa ili ndi system yawo mmene imatulutsira ndalama, anafika nazo pa ukathyali kwambiri, akuti ndiye kuti kuzitsata kwambiri mpaka anakhazikitsa system yoti tikapanga chonchi, apa tikabisapo motere, anthu sadzadziwa, akadzafunsa zoti tidzabisa motere, uku ndalama zidzalowa motere, uku zimakatuluka, fanz yake nditi? Ndi imeneyo. Ndiye ili ndi chain ino tsopano, kuchokera kwa ma boss mmwambamo, kudzafika nde kuti mpakana pansino pa anthu amene amakatulutsa zinthu pa ground onse nde kuti amalumikizana nde chili ngati chi system tsopano mwaiona katangale uja ili ngati chi system nde ino kuthetsa zonsezo nde kuti ndikuphwasula chani system ija ngati mwakanda kuphwasula system ija muona zonena kuti olo mutasintha atsogoleri amangobwera wandale pamwamba pamwamba penipeni apo komano samadziwa system yonse imene imapangira operate fanz ija imangopezeka zoti kutani kupanga zakatangale Now kulingalira zimenezi a Ben Phiri analingalira zonoti yayi apapa tisinthe tipange reform tisinthe ndekuti ma ofesiwa kusintha kwake nkosavuta tichotsa anthu ogwira ntchito kumeneko koma tikawachotsa ndi ntchito ndekuti pamenepopo tikhala ngatinso ndi titani talakwiranso mwayiona funso zeroti wakatangale weniweni nduti apa waka- amenenso akatangale nduti onse tikhala ndekuti tikuyenera tichotse wina aliyense pamenepo ndekuti Anthu amene ngosalakwa akhala ndekuti akufera limodzi paenepo collateral damage mwaiona? Kuthana ndi izizi tipange zonena kuti bwanji no tiasinthe anthuwa mmakhonsolo tiamwaze mwaze sinanga anakhazikitsa ka system nkulumikizana bwino bwino ngati ali khonsolo yaku Lilongwe ndekuti no amenewowo ana aku Lilongwewo amadziwana Mr uje amagwira gawo lakuti auje ena amagwira lakuti tikaba dollar apa amene amakazilandilira ndi wakuti wakuti wakuti wakuti ndi amene amakazipanga cover nde tiamwaze mwaze anthu aja Osati kuti azigwiranso ntchito ku Lilongwe iyayi. Tiyambeno tsopano kuwapanga transfer. Mr Bandawo ndiye kuti iwowo tiavunge ndiye kuti ku Mzimba. Aoo a Mr Ujeniwo kaya ndi a Mr Phiriwo. Amenewo ndiye kuti tiavunge ndiye kuti akagwere ku Dedza. Uyo ujeni wa finance uyo amene timuchotse penepopo akagwere ndiye kuti kaya ndi ku Mzuzu. Winayonso uyu apite ku ku Luchenza ku Thyolo uko. Eya. Ndeti akuyimwaza system ndati anthu aja akamwazikana mwazikana mwayiona. Nde kujaku akakumananso ndi anthu enanso kumene kuja osiyanalatu oti toti sanayambe agwiranapo ntchito sawaziwa akangokumana kumene kuja nkukayambanso kugwira ntchito mwayiona. Kumene kujanso fazinso ikupangidwanso nde transferso kupitanso kuti ya ku Luchenza kuja khonsolo ya Luchenza ikupangidwanso nde kuti transfer kuvayanso nde kuti kaya ina ikuvaya upezeka kuti ikupita ku kaya ndi ku kaya ndi ku Nkhata Bay mwayiona. Ina ikuvaya ndi kaya ndi ku ndi ku ndi kuti kaya ndi ku Mzimba. kumwazidwamwazidwa faz yaku mzimba kujaso akuimwazaso kuipititsa kaya ndiku blantyre ina ikuvaya ndekuti ku nsanje uko mwaiona akapanga choncho ndekuti apezeka zonoti no aisinthiratu system ija mwaiona fake tinayamba kunena kuti ma guy i think iyi ndi move ya bho how i wish move iyi itakhala successful ingatithandizireko mwina make kutha kuthana ndi zakatangale makamaka mmakhonsolomo mmenenso mmati Mmatipatsa mantha kwambiri zochitika za mmakhonsolo mmenemo kototi anthu amenewawa ayayayaya ndakatangale kwambiri ngofunika zoti atasinthidwa sinthidwa kumeneko system nde kuti kuli kilinidwa. Now chomwe chikuchitika ndi chani muona zonena kuti aku akuphwasula system ngati panali system ya katangale ku Lilongwe khonsolo ya Lilongwe nde akhala aiphwasula pamenepopo. fans yonse ikhala yapita apo pabwera nde kuti fans ya new one fans yonso nde kuti kuti izayambe ku builda system ina mwina zingatengereso nthawi mwina kuti ayambe kudziwana eh uyuyu ndingankhulupirira uyuyu sakandipereka uyu chani zinthu ngati zimenezozo mwaiona wina aliyense azikhala nde kuti no ah, he's on his guard eti Ah, ndi mulonda wake eti eh amwene ndikapanga move iyi ndimuuze uyu eh uyu sindikumudziwa kuti ngwantima otani akhuzuka dala mwene ndeti mwina zingathandizireko atatiso kupanga fix zinthu zina ndi zina move ya bho kwambiri nde tikukambatu za makhonsolo onse mu dziko muno makhonsolo okwana ndithu 28 kukhala kukuchitika zimenezizi move yabwino move imene ingathe kukilina zinthu kuti mwina make zinthu ziyambeno kupanga flow chifukwa amapezeka zonena kuti no Tikupitisa misonkho ija ndalama izi zikupita kumene koma zimakakola pena pake somewhere somehow zimapezeka kuti zutaikila pena pake pamenepo ifeyo ma guy simunganene zonena kuti ifeyo since nthawi imene tinapezeka kuti tatenga democracy tayamba kuzilamulira tokha kaya ndi ma chani kaya ndi 2000 kaya ndi chaka chanji ma guys kuchoka nthawi imeneyo nthawi ya Bakili Muluzi kuzafika panopa ifeyo miseu yathu kuno kumene timakhala izikhalabe yokumbika kumbika chonchi koma ndiye kuti fans ija ikulandila CDF ma guy ndizoona zimenezozo? Akulandila ndalama mukatukulire ku dera lanu? Eh? Kuyamba nthawi imeneyo zaka zingati ma guy? Zaka zochulukatu kwambiri eti? Zaka zochuluka kwambiri. Tikuti kulamulira. A Bakili aja ndikulamulira temu yawo yoyamba yachiwiri kumaliza. Kuzabwera Bingu kulamulira yawo yoyamba yachiwiri kena kuja Joyce Banda kuzayilandirira kuzayimalizisa. Kubwera a Peter Mutharika kulamulira temu yawo ija yoyamba ija. Kuzabwera a Chakwera alamuliranso temu yawo yoyamba. Peter Mutharika kuzabwera zalamuliranso temu yachiwiri ma guy. Tizipezeka zonena kuti no misewu yathu inakalibe chonchi? Eh? Ayi ma guy ndima- ndima- pa nthawi inake ndimatuluka kukayendayenda makamaka madzulo ndikamaliza kugwira ntchito ndipitidweko kamphepo nawo ndimapita msewu wina wake timati wopita ku 6 miles ndi kuchoka ndikuti kwathuko kukafika chakugologota kukafika ndikuti noku chakufupi ndi ku 6 miles ko Pakatikati ndiye kuti pali no pogawanikana dera. Dera linalo ndi kwa Nancy Tembo, dera linali ndiye kuti ndi kwa Ulemu Nsungama. Nawo kwa Nancy Tembo kuja anapezeka kuti anamchotsa tala kumpanga branch kuchoka mu M1 pa 6 miles peni peni ku Ntaya ndikuzaukhotetsa ndiye kuti kuvaya nawo mpaka kukafika nawo pena pake timati kumapita kwa Mtsinje unakakhota kuti ukatuluke ndiye kuti kuchani ukatuluke cha ku Ngwenya uko ndiye kuti msewu uja umapitilirabe usanakhote apopo ndiye kuti upezeka zoti umapitilira kuti no ukaombeno tsopano ku area 23 ku tank e kapena ku 23 kwenikweni ku region ku kumene trading ma guy msewu uno pamene unadukana paja pamene unakhala ngati kupanga branch kuti kupita nonso pano kuchani kwa Nancy Tembo akudulano idera lake ndikuti kukuku kwathu kuno sopano Ulemu Nsungama uja sanapange kuno tala ma guys kuona nsewu umene wakumbikira amwene mene ndimayenda kuti koma nsewu uwu amwene it i think these guys are not helping us tikhoza kupezeka kuti region 5 years iso yapita tili Nsungama iso osapanga solo nsewu Ma guy CDF ija ikuvaya kuti no sitikuziona ma guy akupangila chani at least anakaoneseso zonena kuti mwina mwake akozako misewu ngati imeneyoyo koma we're talking about years a Nsungama awo asanabwere kunaliso ndekuti ma MP enaso they failed analephera kupanga tala kubwera ndekuti apa nde tikukamba zi nde ndi misewuyo yochuluka Ma guy aku Makanjirako kumeneko nde akuziwa bwino bwino kuti amenewowo nde hii analira nkulira nkulira nkutopa nothing ma guy misewu kukumbika kukumbika kuti kuti kumachita kudabwa M1 yemweyuu pena ukati uone ma potholes ma guy hmm? fanzi yomwe imavaya ku amati kuchani kuja chakumpoto uku hmm? kuona misewu yakumeneko amati Chiweta chani ma guy not fair kuona dzi, dzima, dzimatope zokhazokha fanzi kulephera kuti magalimoto apalasa aziyuza inu serious cdf ija zokola pati ino ndramazi zokola pati somehow somehow zikutayikira kumakonsolo ndi kumene kumafikira ndalama amene ndi amene apanga mabajeti Ma MP zimawakhuza amakangopita kukapanga chani kaya mwina zimawakhudza nawonso mwina ali mgulu la katelo lomwelo zimenezizi ndizimene zimasokoneza now tikasinthano mwina kumeneko zingatithandizile sizoona kunena kutino each and every 5 years misewu yathuyo izingokumbikira kumbikirabe ndikunenazi ma guy nsewu umene ndikuunenawo even kuti abwerese olo chabwino chi tractor olo chija chodzangopala chikatapila chija chizangoupala chabwino

ndikuzapezako ndikuzikhuthulano pamene pakhala ngati kuti mwina mwake pali chijenipo kuwaona fanzi ndi kuti kufoshola anyamata kukhuthula kuti aha iyayi chabwe tingoyeserako amwene anga magaye even kuupala kulephereratu amwene nthawi ya kampeni ali ndivotereni ndivotereni akudutsatu momwemoto adutsa momwemo ndithu ndi galimoto yake ndivoteni ndivoteni iwe ulibe olo manyazi iyayi ulibe olo manyazi Guys we need the change tikufuna titaonako zinthuzi zikusintha mmadera mwathumu. Mbava zachabechabe zopanda olo kuonesapo kuti zapangapo china chake. Naye Tembo tikunenayi at least anamangako nsewu tikuunenawu mwa iyo nde tikhoza kumauloza kusiyana ndi izakeyi. Ma guys and izizi ndizoona kuti zikukhudza ndi kuti madera akumene ngakhale inu mmachokera amene mutimvera mukuziwa bwinobwino kuti how ma MP anu akulepherani kumenekoko alephera kupanga zitukuko motani. Bwenzi titapita patali tikanakhala zonena kuti mwinamwake anthu awawa ndalama zimene azigwiritsa ntchito sizimatayikira penapake, ena ake samazipungula penapake nde ozipungulawo tikufuna tichotse system yopungulayo nde kuichotsa kwake nkumenekoko. Move ya bho kwambiri. Aaa mwina inuyotu mutangowonetsa zoti imeneyi yatheka zingathandize dziko lino. Maso athu ali kwa inu tiwone kuti mutipatsa zotani kumeneko. Akutitu.